ekene m unu ọzọ udo dịrị unu bụ ndị igbo ọkụ n'ụwa bụ na a na-agbasa ozi ya ya kwara ndị igbo anọ m ga nọdị ala so ana m ekelekwa unu rinne ma ndị na-akọ nke ọma ma ndị na-akọ nke ọjọọ e, e, ọfọm na-agụ ọgụ onye ọ na-aghọta nwee ihe ọzọ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ karịzie m onye chọchị imegbuchie m ndị ichie ebu ozi ya nke ọ na-ebu nke ọ ga-ebu na nke ọ na-agaghị ebuli so egbe nwe mmadụ enwe ihe m chọrọ ịkọwa si enwere ihe na-eyi ndị be anyị egwu dịka ofu nwanne m siri gwa m na na ihe ndị Igbo na-eyihe ndị Igbo egwu n'ihi na enweghị nghọta n'ihi nghọtahie mana achọrọ m ka m kọwaa ya ebe a ka egwu na pụọ anyị n'ime maka achọpụtara m na ndị ụka ka egwe mkpụrụ obi ndị ụka kụnyere ụjọ na egwu n'ime ndị Igbo ndị igbo na-atụzi onwe ha ụjọ na-atụzi ihe ha ụjọ na-atụzi aha ha ụjọ na-atụzi obodo ha ụjọ onye onye ba onye gaa ụka ya sị kagbuo aha ya na ụmụnna kagbuo aha ya na ụmụada kee ka obodo ga-esi dịzi mma ị na-aghọta mana achọrọ m ka m kọwata ihe a ka anyị mara ma ka anyị dị mma ọzọ anyị ga-adị ọ bụrụ ka anyị mara anyị ga-adị mma ị na-aghọta ofu n'ime ihe m chọrọ ịkọwa ihe a bụ ịgwọ ọgwụ ọ na-abụ onye igbo si na a- a- onye igbo si- onye igbo pụta kwuo na onye a na-agwọ ọgwụ ndị igbo agbawa ọsọ mana ihe a bụ asụsụ igbo ịgwọ ọgwụ kere ihe ọ pụtara ndị Igbo iwepụ okay wepụtagodo ọgwụ wepụ ọgwụ ịgwọ ihe kee ihe ịgwọ ihe meanịrị ịgwọ ihe bụ iweta nke a gị weta nke weta nke weta nke weta gwọgharịa ya ị na-aghọta onye na-agwọ abacha ya weta mmanụ ya weta ụkpaka weta eh, maggi weta nnu weta abacha gwọọ ya a taa onye na-agwọ ụgba onye na ofu ihe a onye na-agwọ ụkwa ofu ihe a onye na-agwọ ji ofu ihe a onye na-agwọ ede ofu ihe a so ị nụ na mmadụ na-agwọ ọgwụ gị cheki ọfụma mara ọgwụ mara onye ọ na-akọ nsi ọ bụghị ịnọ ee apụtasị n'ụka akwụkwọ n'ọgwụ akwụkwọ n'ọgwụ agwụ n'ọgwụ agwụ ịgwọ ọgwụ bụ ihe ọjọọ no enwe ọgwụ mmadụ ga-agwọ ọ wụrụ ajọ ọgwụ ma ọgwụ mmadụ ga-agwọ ọ wụrụ ezigbo ezigbo ọgwụ ndị Igbo si na ọbịara egbu m gbuo onwe ya awụha ajọ ọgwụ odeshi awụha ajọ ọgwụ unu makwa antibiotic antibiotic ihe ọ pụtara odeshi n'oyibo n'igbo mana akpọghasị onye n'oyibo ịma ndị be anyị na fashin aka mma n'oyibo anti pụtara ihe ga-anọchi ihe ga-anọchi anya nje makwa ihe ọ bụna ga-abịa igbu ndụ ọ ya e ji akpọ ya odeshi ị na-aghọta igbo mmadụ so ịgwọ ọgwụ ka e ga-esi na mmadụ na-agwọ ụgba mmadụ na-agwọ ji mmadụ na-agwọ ede mmadụ na-agwọ ihe ọgwụgwọ ndị ọzọ dị iche ị gbaha ọsọ n'ihi na mmadụ na-agwọ ọgwụ ị gbawazi ọsọ ị gaa na kemis na ihe ị ga-ekwu kemis kemis mixiere m ọgwụ ị tụgharịa ya n'asụsụ igbo ihe omesi kemist gwọọrọ m ọgwụ ọ pụtachi na ị ga-agwọ ọ pụtachi na ị ga-aga agwọ ọgwụ ọjọọ amakwa m na enwe ndị na-agwọ ọgwụ ọjọọ mana otu anụ dọkịta nwere ike gwọ ọgwụ ga-egbu mmadụ otu a ka dibia chikwere di nwere ike gwọ ọgwụ na-egbu mmadụ dibia nwere dọkịta oyibo nwere ike gbaa mmadụ ọgwụ onye a ga-echenwu otu a ka ọ dịkwa na dibia igbo so ịgwọ ọgwụ mana ọgwụ a na-ekwu maka ya ọ wụghị na na mmadụ na-agwọ ọgwụ maka na nsogbu na na-agwọ ọgwụ na bido sọrọ maka ebido tibe mkpu ọ wụghị ya ihe na-akọ ihe abasịsị igbo ji eyi ya egwu ọzọ bụ ejiji ndị igbo ejiji ndị igbo eme ndị igbo na-atụzi ejiji ha ụjọ maka fim ha na-ele ị pụta hụ onye jikwa ka onye igbo i zebe ya ezebe

onye ahụ onye a hụrụ o kpu okpu a sịrị na ihe okpu ndị dibia ihe okpu nke a ndị dibia kwa dọkịta ka ọ mean n'oyibo ndị oyibo ndị vampire kwa ha na-akpọ coat witches and wizards n'oyibo ọ coat ka ha na-akpọ evil people killers assassinators na america na europe ọ coat ka ha na-akpọ ha na-eyi akwa isiagụ ha na-ekpu okpu ndị nze ha na-ekpu okpu red ha na-anya ihe niile anya ha na-agba ihe niile mgba ọ bangle ndị ọcha ka ha na-agba tidi ego ha na-emekwa arụ so ekike abụghị ya bụ na mmadụ na-eme ihe ọjọọ so ka nke a ka nke a biri ebiri biri anyị ebiri ebiri anyị ebiri na ntị ọzọ m chọkwara ikwu wụ afa eme ndị na-abịa na-asị m ee mọ na-agbazi afa mọ na-akụzi ndị mmadụ otu esi agba afa ee n- ụfọdụ ndị be anyị hụ m ha sị m so mọ na-agbazi afa m ji aka ihe m ha sị m na ọ bụ ihe ọjọọ na ịgba afa kedu ihe bụ ịgba afa achọrọ m ịkọwa ya ebe a onye chọrọ ịma ihe mara ihe ihe a nọ here bụ nkụzi ịgba afa ịgba n'oyibo ịgba afa bụ a- acquiring of health information or some information about person onye ịchọpụta ihe mmadụ na-amaghị afa bụ mmadụ ịchọpụta ihe ị gaa na hospital na ahụ na-arịa gị na dọkịta amaghị ihe na-eme gị gịnwa enweghị ike kọwata ihe na-eme gị ihe ọ ga-eme ya diagnose ya gị mee gị test mara ihe nọ gị n'ahụ mara ihe na-enye gị nsogbu n'ahụ ọ ya bụ afa ị gaa na be dibia igbo na-asị ka a gwọọ gị ọrịa ihe dibia igbo ga-eme ụzọ ya buru ya buru ụzọ wụwa wụwa afa n'ala afa ọ na-awụ n'ala ka ọ jụọ ndị mmụọ ka ihe na-eme onye a iburu mkpa bịa na be dibia na bịa dibia ga-ebu ụzọ mee ya wụwa afa n'ala akpọ- akpọcha mmụọ niile na-akpọ ya wụwa afa n'ala jụọ ihe a otu ndị be anyị si achọpụta ihe na-eme n'obodo na ihe na-eme na ndụ mmadụ gboo gboo gboo gboo gboo ọ site n'afa ka esi wee rụọ labụ mgbe ndị ọcha bịa ihe agụkọrọsị isi mmọnwụ na ihe nile eji eme mmụọ laa ndị ọcha nwere labụ mgbe ọ mgbe niile ha bịa buru ihe niile akadị aragharị ihe niile ha rara ọkwa ihe ji eme odogwu ihe ya so ga ga gba afa gị sị mba na ọ njọ ga ga gba afa ahụ na ọ njọ ga ga gba afa mara ebe i si bịa ụwa ọ njọ ga ga gba afa mara ihe na-eme gị ọ njọ ị ga-aga labụ labụ ihe ị ga-eji ma na afa karịrị labụ bụ na mmadụ ga-aga labụ ị ga-ahụ onye na-anwụ anwụ ọ gaa labụ labụ sị o nweghị ihe na-eme nwaanyị onye na-anwụkwa anwụ agbazie afa afa akọwazi ihe na-eme onye emezie ọ dịrị onye a na mma so afa na lab olee nke kazi ndị Igbo ị na mmadụ na-agba afa gị gbawa ọsọ bịa gba afa gị gbawa ọsọ ihe ahụ ha akụkọ ndị Igbo ka anyị lọta na ọzọ ọkwa enwe ya na-eme ndị ọ na ndị ụka pụta ha sị eh, eh, every spirit of my ancestors I bind you I cast you I rebuke you ndị ụka amaghị ihe agwa gị ndị ndị kacha emegheri emegheri mmegheri n'ụwa bụ ndị ụka ebe nzuzu na iberibe na nkogheri dịrị bụ ndị ụka mmụọ ndị nna nna ha mụrụ ụnụ hiwe obodo ị nọ na ya kpaa aha obodo gị na-abụ gị abịa gị jụọ ajụọ onye ebee ị kpaa aha obodo ndị nna nna hiwere kedu aha kedu aha nna gị kpaa aha nna gị ị pụtaje gị ndụ asụghị fire your spirit of ancestors ekwuo m ya m ga-ekwukwa ya ọzọ sị na mmadụ agaghị ekewu mmụọ agbụ ihe ọ sọrọ rie n'ụwa ngwa mmadụ enweghị ike ikewu onye mmụọ agbụ ị gaghị emewu ya who are you ee eh? ndị igbo ndị igbo sị na mmụọ ka mmụọ mụ ihe mmụọ mmadụ niile nwụrụ anwụ na mmadụ dị ndụ ndị ka so onye ka ị bụ ngwa bụ ndị dị eke onye mmụọ agbụ onye igbo stop firing your the spirit of your ancestors ndị igbo ndị ụka aghọrịsiri unu ndị pastọ aghọrịsi unu ndị ọcha bịara ihe aghọrị unu sị unu st matthew st mark st bartholomew st jude na unu kpọọ ha rịọrọ unu arịrịọ gwazie unu na ụnụ fayawazie ancestor ụnụ mmadụ ị bịaje gị sị na-eme family prayer ị na-eme family liberation kpọzie ndị ekpere ha bịa na ezinụlọ ndị bi n'ụlọ biwere ndị ya biwe ndị bika nka nwụrụ ụwa ya a na-asị every spirit of my ancestors in this compound I fire you I bind you I cast you ma ụmụ ndị ekpere ụnụ amaghị ihe unu nidiri ka a gbara ụnụ afa akọnuche maka akọnuche kọrọ ụnụ kedu ihe demand mere nwoke na onwe ebe ya pụta ebe etiti unu na ụnụ sị ajọ mmụọ ka ọ bụ nwoke a pụta etiti unu na tisi ese ihe nne ụnụ sị ajọ mmụọ na ihe unu na-ekwu ekwu mana nwa okpuru ga anọrọ mana ọ na-amaghị ya na-ele ọnụ stop your ancestors mean pụtara ndị nna nna nna ha ha eme ihe ọjọọ mụọ ọgụ ya na ndị nna nna ha amụghị ị ga-apụta bịa sị na ị bụ prọfesọ ị ga-apụta sị na ị bụ lọya ị ga-apụta na-asị na ị bụ nke a na ị bụ pastọ ma nke na ị bụ nke ọzọ respect them kwanyere ha ugwu ị na-aghọta ndị Igbo ụnụ akọchiri ihe nọ n'ọnụ na-akọ origo nne ndị ọcha pụta ndị ọcha anyị tara ahụrụ ta ahụta ahụta a rụchaa ụlọ ụka n'ala Igbo a kpọọ ya St. Matthew Anglican Church St. Bartholomew Anglican Church St. Matthias Anglican Church St. Paul Catholic Church St. Mary Catholic Church ọ pụta na enweghị senti ihe senti pụta n'Igbo wụ ndị ichie e nwere ndị biri n'ala Igbo gboo gboo ṅụọ iyi na ha agaghị atụ asị na ha agaghị akwado ihe ọjọọ na ha agaghị eji anya ahụ ihe ọjọọ na ihe ha ga na-ekwu na ihe ha ga na-akwado ihe ọma ọ ha ndị ichie ọ ha wụ senti ọ pụta na ndị ahụ adịghị n'obodo enweghị ike iji aha wee rụọ chọọchị mba in fact onye arụworo na anyị ụnụ arụworo na chọọchị ya mba ụnụ arụworo na anyị kọrọnụrụ na ara anyị enyego ndị chọọchị so many years afọ ole na ole ka ha mezie ala Igbo ha mebisiri emebisi omenala is coming back again to take his land because omenala ọ ya wụ di ala ị na-aghọta ihe m na-ekwu na so eme e ụka dị n'obodo m ụka ụka dị n'obodo m ụka ochie nọ n'obodo m a sị na ndị rụrụ ụka ahụ na ha ji isi ha na-ebu okwute na-ebu okwute bugudo okwute St. John's Anglican Church Osina na ha ji isi ha bugudo okwute bugudo okwute n'ụka ahụ ị ma na a rụchara ụka ahụ rukwe taịm na nọ na akwa ista ka a na-agba a na-eme eme eme mmemme ista eme mmemme krismas cheta ndị ọcha n'ebe ha nọ mana ndị niile ahụ tara ahụhụ n'ụka a enweghị onye na-akọ akọ ha na da chọọchị ị gaa da chọọchị a jụọ ụkọchukwu nọ na da chọọchị na ya kpọgodo aha ndị rụrụ chọọchị ọ nọ na ọ ma nwere ike ọ gaghị ama maka na ndị be anyị amaghị nke a ihe agbanwe nke ndị ọzọ emepụrụ ndị ọzọ ma nke anyị dị ndị be anyị tara ahụhụ ta ahụhụ ta ahụhụ ta ahụhụ n'ụka kedu ihe mere nweke dị asọ ka e mere senti nwaolisa ka e mere senti ọfọma ka e mere senti nwankwọ ndị ọ wụ senti ka ha bụ kee ihe ha mere iji gị ji sị ha bụ senti ee ị na-akpọ a rụcha chọọchị gị were aha ndị ọcha buo chọọchị ya maka ụnụ amaha ihe your ancestors are the, are the, are the gods we are talking about ha wụ chi a na-ekwu maka ha ọ ha mmụọ ozi mmụọ ndị na-ejere ya ozi a na-ekwu maka ha ọzọ bụ mmọnwụ masquerade mmọnwụ a na-ekwu ịnụ asụ ị- onye igbo pụta ya sị mmọnwụ mmọnwụ bụ ihe ọjọọ mmọnwụ bụ arụsị mmọnwụ bụ nke a, mmọnwụ nke ọzọ mana mmọ- mmọnwụ ndị ọcha ịpụta gị were ese po- foto fada krismas bụ mmọnwụ ndị ọcha santa claus bụ mmọnwụ ndị ọcha mickey mouse bụ mmọnwụ ndị ọcha niile a mmọnwụ ndị ọcha ka ọ bụ Santa Claus na-atụ ụjọ mmọnwụ anyị na-atụ ụjọ eh, Mickey Mouse na-atụ ụjọ mmọnwụ anyị na-atụ ụjọ eh, eh, Fada Christmas na-atụ ụjọ mmọnwụ anyị na-atụkwa ụjọ so ele ihe dị iche ele ihe dị iche ndị Igbo ya anya ọ na-echọpụta na ụmụaka ji mmọnwụ eme ihe ọjọọ a hazie ya dị mma ndị ọcha chọkwa iji na ijikwa iji n'iji fada krismas na-eme ihe ọjọọ ha ga-ejikwa eme ihe ọjọọ ha chọkwa iji fada krismas na-eme ihe ọma ha ga-ejikwa eme ihe ọma so ihe ị ga-eme ugbua onye igbo nye aka dozie obodo ka ọ dị mma ala igbo maa mma ọ maara mụ na gị ala igbo jọọ njọ ọ jọrọ mụ na gị so ọ bụ ịhapụ ala igbo gbaa ọsọ sị ị ga na chọọchị so ka wee ha n'ụmụnna ka wee ha n'ụmụada ka wee ha na alụtara di ka wee ha na na na na n'otu otu obodo gị na ị ga n'ụka esi ị ga-anwụ ọkwa n'ala a ka a ga-ebu gị abịa esi ị ga-anwụ e buruchi ozu ozu iberibe gị lọbachi n'ala igbo keezi uru ọ bachiri gị mgbe ndị ndị ndị ndị be gị na-nye gị chajis na ma ọ bụ rie gị iwu na-asị ndị ndị ndị obodo ndị ndị obodo bụ ndị ajọ mmadụ lee ihe ha mere mana ọ gịwa gbakụtara obodo azụ ị maghị obodo na-akọ bịa ka e mezie obodo gị sị ị bụ ị bụ ị bụ onye ị bụ onye nka ị bụ onye nke ọzọ na ị bụ born again Christian you are mad ndị ụka bụ ndị iberibe ị hụrụ ndị ụka ị hụrụ ndị ụka ya nụ na-echigharị omenala nwee omenala na-abịa ọgụ ndị ụka ka m na-agwa ha omenala na-abịa ọgụ eke orie afọ nkwọ na ndị ichie agwụ ngwu ngene ojukwu elu ala na-abịa ọgụ ọkwa onye chegharịrị ka ha ga-ahapụ ọ wụrụkwa ma e tie mmadụ gwogwo ọdịnala na-abịa ọdịnala na-abịa Chineke na ebube ya ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị na ndị ndị ike ndị dimkpa na-abakwa na ọdịnala na enwe level ha enwe usoro ha ga-emeru mmụọ na ya ga-emeru omenala na omenala chakee dịka ọkụ dịka ọkụ a wụrụ fuel o mee gbum chegharịa n'ụbọchị taa mejie n'ala igbo ka ọ dị mma kwado omenala na ọdịnala ndị igbo achọtazi na omenala na omenala enwe nke a na-eme na-adịghị mma weta akọ na uche gị weta ndụmọdụ gị weta atụmatụ ka emezie ka ọ dị mma ọ ya awụ ọ ya awụ ndị ọcha ihe ndị ọcha na-arụ ọrụ ndị christian mgbe ọbụla ha na-emezi christian ndị hindus mgbe ọbụla ha na-emezi hindus ndị arab mgbe ọbụla ha na-emezi their religion mgbe ọbụla so ihe niile mere na ha hapụ omenala ha gba ọsọ ha na-emezigbo oge david nara nwunye mmadụ ndị juu agbara ọsọ sị na eze ha na eze ha nara nwunye mmadụ na for that reason ha wụji ha ga-emeji judaism ha na-agakwa ihu na-eme judaism ọ ya mere judaism ji wee dịrị taa mana nke a bụ hey ịnụ na igwe ịnụ na- ịnụ na igwe makwa chief priest eme na ara gị sị hey hey omenala la omenala la omenala la ịnụ na em, eh, egburu ejima makwa emere nke a gị sị hey omenala la omenala la weta atụmatụ nke gị weta ihe mere gị mmadụ nke a na-adịghị mma gị kwuo na ọ dịghị mma ee a sị na a ga-akụzi ya ma anyị marazie ọ ya ọ ya ọ ya ọ ya bụ atụmatụ ọ wee pụta gị na-akọtọ omenala na-asị igbo igbo pụpụ na-asị ndị igbo bụ ndị ajọ mmadụ omenala bụ ihe ọjọọ nke a nke a a chọkwara ka egbuwe ejima na ndị igbo chọrọ na ihe a na-egbu ndị nna nna gburu ejima ndị nna nna mere nke a ndị nna nna mere nke ọzọ ndị nna nna mere nke ọ- ndị nna na- achọrọ m onye ọna bụ onye ụka ka m na-ekwe na-ekwusi ike zi m- zi m na baịbụl ebe dị na ekwensụ gburu mmadụ ihe niile gburu egbu na baịbụl bụ chineke bụ na bụ chi ndị ọcha ka a ghara ịkpọ chineke god ndị ọcha gburu na abraham eh, na na david na solomon na samson maka ihe samson gburu maka ihe elijah elisha gburu egburu ha mmadụ jaja na gị burukwa baịbụl na-akọgheri na-akọ na ancestor gburu mmadụ ma baịbụl ihe gburu egburu ihe gburu ihe gburu ihe moses gburu ihe aaron gburu moses gbudo ndị israel even sef god ha ma gbukwe ndị israel gbuo ha gbogbo gị bugodi baịbụl na-akọgheri na ndị nna nna gburu ejima ndị nna gburu tụrụ mmadụ n'ajọ ọhịa ndị nna nna gburu onye puru eze elu mana baịbụl i bu na-akọwa na moses gburu mmadụ gbuo jaja david gburu solomon gburu samson gburu mmadụ ị na-akọda wa ihe na-akọwa ancestor bụ ndị ndị mgbe gboo ha gburu ejima for that reason omenala laba ịma ha ihe ha ya si ndị nsọkwu m gwere m ndị ụka mana thank god ekele dịrị chukwu na eze na nzọpụta abịago nzọpụta abịago omenala is coming omenala abịaghachikwu and obi igwe omenala bụ diala daalụ nụ igbo nwe mmadụ igbo na-akwado m igbo na-akụrụ m egwu ọma udo dịrị ụnụ ndị na-akọtọ m ndị na-akparị m nsogbu adịghị ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi amamihe wụ ihe m chọrọ ewerena ihe m na-ekwu wụ eziokwu mana bịa afọ atọ afọ anọ ọnwa na ole ọnwa na ọnwa ọnwa ise ruo mgbe ọbụla i ji mara ihe bịa bịa gwa m na ihe ị na-ekwu mgbe ahụ bụ eziokwu that is ọ ya bụ ihe m chọrọ enweghị ihe ọzọ igbo daalụ nụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ ndị igbo nwe mmadụ udo dịrị ụnụ bụ ndị igbo